Igbo bụ Igbo ekele m unu aha m bụ Chiamaka Ngozi Oyeka mụ na Adaora Lois Anyachebelu gbakọrọ aka wee mee ọrụ nchọcha nke isiokwu ya bụ ntọsasị aha nwa dịka o siri metụ asụsụ na omenala Igbo. Dịka ọ dị n'omenala Igbo, mmadụ ọbụla nwere aha ọ na-aza nke bụ aka nke bụ aha aka mkpa nke e ji wee mara onye ahụ. Aha dị oke mkpa na ndụ ndị Igbo. Ọ bụ n'ihi nke a ka Igbo ji eme emume ịgụ nwa aha. Nwa maọbụ ụmụ dịka e kwuru na mbụ dị oke mkpa na ndụ ndị Igbo ọ bụkwa na oge nwoke na nwaanyị biri dịka di na nwunye ka ụmụ ha mụtara na-abụ ụmụ ziri ezi n'anya ọha na eze ọ bụkwa mkpa nwa ma ọ bụ ụmụ dị na ndụ ndị Igbo ka ha ji ekwukarị n'okwu karịchaa na mmemme alụmdi na nwunye na ihe a na-achọ n'ike ọkụ bụ azụ ya bụ nwa ka a na-ekwu maka ya ebumnobi ọrụ nchọcha a bụ ịtọsasị aha ndị Igbo ndị nwere nwa na mmebere ha iji chọpụta ebumnobi ndị Igbo n'ebe nwa nọ. Ọzọ bụ ileru anya n'etu aha ndị metụtara nwa si wee metụta asụsụ na omenala Igbo. Ọtụtụ ndị mmadụ edeela ọtụtụ edemede n'ihe metụtara aha ma nke metụtara nwa mana oge ndị na-eme ọrụ nchọcha a malitere ọrụ ha, ọ bụ naanị otu aha nke bụ ọ bụ naanị otu aha metụtara ọmụmụ nke Mata Ebere 2000 dere bụ ọrụ maọbụ edemede ndị ọrụ a bitenwuru aka metụtara ọmụmụ. Ya bụ na Mata Ebere leruru anya na ihe niile gbasara aha nke metụtara ọmụmụ n'asụsụ Igbo mana ọrụ nke a dịtụ iche na nke Mata Ebere mere. Nke mbụ, Mata Ebere mere ọrụ nchọcha ya n'asụsụ Bekee mana ọrụ nchọcha a bụ n'asụsụ Igbo ka a na-eme ya. Ọzọkwa, ihe Mata Ebere mere n'ọrụ ya bụ ile anya n'ozuzugbe aha niile metụtara ọmụmụ mana ọrụ nke a dị iche n'ihi na ọ na-elewaga anya n'aha ndị nwa dị na mmebere ha e nwere usoro ndị omenchọcha gbasoro iji wee mee ọrụ nchọcha ha nke mbụ ha gbadoro ụkwụ n'ihe ha maburu dịka ụmụafọ Igbo ọzọkwa ụmụ akwụkwọ ndị ha kụziri ọ ha na-akụziri na mahadum Lagos site n'afọ 2018 ruo 2020 nyekwara aka idekọpụta aha nwa dịka ọ dị n'obodo ha dị iche iche. Nke atọ, ndị omenchọcha a gbara ndị nkụzi na ndị ọrụ ndị ọzọ nọ na mahadum Legọs ajụjụ ọnụ iji wee chọpụtagasịa aha nwa dị iche iche ha nwere n'obodo ha na mpụtara ha. E kere ọrụ a ụzọ abụọ. N'akụkụ nke mbụ, e lebara anya etu aha nwa siri wee metụta asụsụ ụtọ asụsụ Igbo n'akụkụ nke ọzọ elebara anya etu aha nwa siri wee metụ nkwenye na omenala Igbo dịka aha nwa siri wee metụta ụtọ asụsụ Igbo e nwere aha anyị ga-ebu ụzọ leba anya na ndokọ aha nwa ọmụmaatụ anyị nwere nwa ka ugo e lee anya na ndokọ aha a ga-ahụ na aha bu ụzọ isi ngwaa na-eso aha wee na-eso ya ya bụ na ndokọ ya dabara dịka ndokọ na-adị n'ahịrịokwu Igbo ọ dị mkpa ịrụtụ aka na aha ndị Igbo na-agụkarị ụmụ ha na-adị n'ụdị ahịrịokwu nke gosiri na mpụtara ha zuru oke a bịa lekwa anya n'etu aha ndị a siri wee metụta ụda na mkpọpụta Ọ bụrụ na a na-ekwu okwu ọsọ ọsọ, a na-achọpụta na a na-enwe ụfọdụ mgbanwe a na-ahụ n'ebe mkpụrụ okwu dị. Iji maa atụ, nwa ugo, nwa ugo. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu ya ọsọ ọsọ, ihe a na-anụ bụ nwuugo, nke gosiri na ụda ume abụọ nọdebere onwe ha, a na u, na otu n'ime ha gbanwere ụda nke ya. gbanwere ụda were nọchie anya ụda nke ọzọ. Ya bụ na ihe mere ebe a bụ na u gbanwere ụda a were nke ya tinyechie, anyị wee nwezie nwuugo. Ihe ọzọ gbakwa elu bụ na oge ụfọdụ a na-edezi ede, ị chọpụta na ndị mmadụ kama ịsị nwuugo maọbụ ide nwuugo ha ede nwugo nke pụtara na n'anya ha. na e nwere ndapụ ụda ume. Ọ dịkwa mkpa ịrụtụ aka na ụdị olilo ụda ume e nwere ebe ahụ bụ olilo azụ. A bịa n'etu aha ndị a siri wee metụta omenala Igbo, anyị ga-ebu ụzọ lee anya n'etu ha si wee metụta ndị nwoke na ndị nwaanyị. A bịa n'aha ndị a, e nwere aha ndị nwoke na-aza iche, nwee aha ndị nwaanyị na-aza iche. Nke a apụtaghị na e nwekwọ ndị a na-azakọdo ọnụ, mana ebe anya anyị ga-aka eru bụ na ndị ha na-aza iche iche. Iji maa atụ, Nwokedị. Nwokedị bụ aha a na-abawaga naanị nwoke nwa oke oke ahụ na-arụtụ aka na ọ oke ka a na-ekwu maka ya nke a wee bụrụ aha dịwagara nwoke aha a gụrụ nwaanyị n'ime nke a bụ ahịa azụ nwa ahịa azụ nwa bụkwa aha na-egosipụta mwute dịka e si wee mee na nchọpụta n'ihi na onye gụrụ aha a na-enwe mwute n'obi ya na ọ bụrụ na ahịa na-azụ nwa, na ya aka ga-azụta nwa nwoke na ọ bụghị nwa nwaanyị. A bịakwa n'etu aha ndị a si wee metụta uru nwa bara na ndụ ndị Igbo, e nwere nwa gboro iwe, nwee nwa bụ ndo. Nwa gboro iwe. Na nkọwa ya, a chọpụtara na ezinụlọ enweghị nwa na-anọ na mwute, oge ụfọdụ o bute ọgụ, mana nwa bịa, a sị ee na nwa egbogo iwe n'ihi na ọṅụ na-ejupụta ha obi. Nwa bụ ndo. Oge ọbụla a na-azụ nwa, ọ na-adị ka ị sị na ndị nne na nna na-arụ n'anwụ, dịka Igbo si na-ekwu n'okwu na a rụọ n'anwụ, e rie na ndo. ọbụna oge a zụchasịziri nwa, nwa too, nne na nna kabazịa nka, nwa na-abụrụ ha ndo. E lekwa anya n'aha nwa dị ka o si metụta nwe, ya bụ, onye nwe ihe, a ga-achọpụta na ụfọdụ aha nwa na-arụtụ aka n'onye nwe nwa. Iji maa atụ, Nwa Ngwu, Nwa Afọ, iji gosi na ọ Ngwu na Afọ ka a na-ekwu, na ọ hanwa gụrụ ụmụ ahụ. Aha nwa metụtakwara oge dịka nwa mara bịa maọbụ nwa bịara na mma. Nwa bịara na mma na-egosipụta aha a bakarịrị oge ezinụlọ nọ n'oge uju, ha nọ n'oge ọṅụ. Ọzọ bụ nwa dị n'igwe. Nwa dị n'igwe a na-egosipụta na ọ bụghị naanị otu nwa ka a mụrụ oge a mụrụ nwa ahụ kama na ha bụ ejima. E lee anya nke ọma n'aha a, a ga-achọpụta na ndị ọcha abịasịgo wee kwụsị igbu ejima tupu a baa nwa dị n'igwe ebe ọzọ aha nwa gbakwara elu bụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji maatụ e nwere ụzọ e ji nwa adịghị echi nke a gosiri na o nwegodo etu di na nwunye si wee see okwu gbasaa na ọ bụrụhaa na ha mụtara nwa na ụzọ ahụ adịghị echi n'ihi na a ka ga na-enwerịrị mmekọrịta ọzọ bụ nwa dị n'obu Nwadịnụbụ gosigoro na o nwee etu ihe si wee mee mmadụ, ihe niile onye ahụ nwere daa n'ụbụ na a bụsịgodu ihe niile na a gaghị abụ nwa. Nchọpụta na-egosi na e nwere obere mgbanwe e nwegasịrị n'aha nwa n'oge ugbu a n'ihi na ndị ugbu a na-akpọbizirizi aha nwa akpọbiri iji maa atụ, Nwaakọnaobi kama ọ kọ na mkpuke. Ụfọdụ na-akpọzi Nwaakọ Nwadịụsọ, ụfọdụ na-akpọzi ụsọ nwa, Nwakaego, ụfọdụ a na-akpọ Nwaka, Nwabude, ụfọdụ a na-akpọ Nwabụ. Ndị mere ọrụ nchọcha a na-akọwapụta na igbubiri aha a maọbụ ịkpọbiri ya akpọbiri bụ igbubiri mpụtara aha ndị a, na ọ ka mma na a na-akpọru aha ndị a n'isi, na oge ọbụla a kpọburu ha n'isi, ọ na-eme ka mpụtara ha pụta ihe nke ọma. Na nchịkọta, Nchọpụta gosiri na ndokọ aha nwa dabara n'ụdị ndokọ a na-enwe n'ụtọasụsụ Igbo. Ọbụladị na e lee anya ihe dị ka Nwando, anyị leruo anya, a na-akpọ ya Nwando mana e lee ya anya nke ọma, ọ e lee ya anya na mpụtara elu ya, ọ dị ka ọ bụ naanị aha na aha mebere ya. mana e lee anya na mpụtara edemede omiremie a ga-achọpụta na ihe ọ bụ bụ nwa bụ ndo nke gosipụtara ahịrịokwu zuru oke ihe ọzọ anyị chọpụtakwara n'aha nwa bụ na olilo ụdaume na ndapụ ụdaume na-apụtakwa ihe gbuo elu nke ọma na ha ọzọ aha ndị a gosipụtara nkwenye ụfọdụ gbara elu na omenala Igbo ọzọ ndị mere ọrụ nchọcha kwenyesiri ike na ọ bụghị naanị na ndị mmadụ ga-agakwa n'iru na-agụ ụmụ ha aha nwa dị iche iche kama na ọ dị mkpa ka a na-akpọru ha n'isi ka ndị mmadụ wee ghọta mpụtara ha n'ozuzu oke ha ndetu aha ndị a e deturu bụ ụzọ na-enye aka iji wee chịkọta aha ndị a ka ha wee ghara ifu ndewo nụ